God says mulungu amanena kuti every battle nkhondo ina iliyonse which comes to you imene imabwera pa inu it's not your battle si nkhondo ya inuyo it's not your battle si nkhondo yanu It belongs to God. ndi nkhondo yake ya mulungu But God will fight for you koma mulungu azakumenyerani nkhondo if you do what He says. ngati muchita zimene iye akunena What should we do? tichite chani When we are waiting upon God, Tikamayembekezera pa Mulungu. we must be praying. Tikuyenera tizipemphera. What is prayer? Kodi pemphero ndi chani? Prayer is talking to God. Pemphero ndiko kuyankhula ndi Mulungu. You cannot stay put Sungangokhala without doing nothing osapanga kalikonse. and you say, I'm waiting upon God. ndikuyembekezera pa Ambuye. I have discovered Ndazindikira People who believe in God, anthu amene amakhulupirira mwa who mulungu say, I'm a child of God, amene amanena ndine mwana wa mulungu and people who don't believe in ndi anthu God, amene sakhulupirira pa mulungu who say, I'm not a Christian, amene amati sine mkhristu all of them, onsewo they claim to wait upon God. amanena kuti tikuyembekezera pa ambuye And they say, koma amanena kuti My issues, nyengo zangazi I've left them in the hands of God. ndazisiya m'manja mwa mulungu Let God be God. mulunguyo akhale mulungu laya kunama ndangozisiya m'manja mwa Mulungu. akulu nkhani yanu ija inatha bwanji basi ine ndangoganiza kuti ndizisiye m'manja mwa mulungu koma wangokhala phee palibe chimene ukuchita and basi inetu nango- nangomusiyira mulungu akhale mulungu laya ukunama iweyo odikira pa mulungu amapemphera A person who's waiting for something munthu amene akuyembekezera china chake must always speak about it. nthawi zonse akuyenera aziyankhula za chimenecho Yeah. Mm. Am I talking to somebody? Yes. If you are waiting for somebody, ngati ukuyembekezera wina wake

You begin to ask, umayamba kufunsa you promised. munalonjeza How far it is it? kodi zili pa- zatalikira bwanji That's waiting. kumeneko ndiye kuyembekezera You don't wait So- and you stay put. sumayembekezera kuti ungokhala No. ayi If you have applied for a place, ngati walembera ntchito to a certain university, ku university ina yake you write them umalembera and you follow up with another letter. umatsatira ndi kalata ina I want to know about my issue. ndikufuna ndidziwe za nkhani yangayi It's the same way. ndi chimodzimodzi You want

on talking to him. Pitiriza kumuyankhula. Am I talking to somebody? Kuyankhula ndi wina kodi? Keep on talking to God. Pitirizani kuyankhula kwa Mulungu. Osati ndangomusiya Mulungu akhale Mulungu. Ndazisiya m'manja mwa Mulungu. Iwe ungokhala. I'll tell you some about somebody. Ndikuwuzani za wina. Jesus was walking. Yesu amayenda. Going to a different to a certain direction. Kupita kumalo ena ake. And there was a man. Ndipo kunali munthu. By the name Bartimaeus. Dzina lake Bartimaeus. I want you to know. Ndifuna kuti mudziwe. Jesus. Yesu was God. anali mulungu he was 100% god anali mulungu wathunthu he was also 100% man analinso munthu wathunthu two things in one person ziwiri mwa munthu mmodzi god as well as man mulungu komanso munthu as God, monga mulungu he knew everything. anadziwa chilichonse He could know eh, whatever was happening. amadziwa chilichonse chimene chimachitika As man, monga munthu he could do what men can do. amachita zimene munthu angakwanitsa So as a man, ndiye ngati munthu he was walking, amayenda passing by, kudutsa Are we together? amen So there was a man by the name Bartimaeus. ndiye panali munthu dzina lake batumeyo As God, monga mulungu he knew anadziwa where we are passing. kumene tikudutsa There is a man kuli munthu by the name Bartimaeus. dzina lake batumeyo He is a blind man, ndi wosaona but he did nothing. koma sanachite kanthu He did nothing. sanachite kanthu God knows you are poor. mulungu akudziwa ndinu osauka God knows you are sick. mulungu akudziwa kuti mukudwala But He's doing nothing. koma sakuchita kanthu Why? chifukwa chani He wants you to talk. akufuna uyankhule He wants you to talk. akufuna muyankhule So it took Bartimaeus. ndi anamupatumeasi He, it took Bartimaeus zinatengera batumeyo to shout kuti afuule when he saw Jesus passing by. ataona yesu akudutsa Because he said, This is my time atananena nthawi yanga iyi to receive a change, kulandira kusintha to have a breakthrough. kukhala nako kubooleza If you cannot talk, ngati sungayankhule you never come out sudzatuluka of the situation you are in. nyengo imene uliyo

distance. kutanthauza kuti yesuyo anali pakatali ndithu And there was noise all over. ndipo kunali phokoso kulikonse Many people are crying anthu ambiri akulira for your voice to be heard. liwu lako kuti limveke Keep on shouting. fuulabe Jesus says, yesu anena kuti Men always ought to pray. anthu akuyenera apemphere nthawi zonse Why? chifukwa chani He knows men are through problems all the time. akudziwa kunena kuti munthu akudutsa m'mavuto nthawi zonse God knows you are in problems. mulungu akudziwa kuti muli mmavuto But he says you must pray. koma akuti mukuyenera mupemphere

And when you are praying, ndipo mmene mukupemphera your prayers must be clear, mapemphero anu akhale omveka bwino well understood, omvetsetseka bwino clarified. otambasula bwino osangoti, mundichitire chifundo mundichitire chifundo chifundo chotani chifundo cha machiriso chifundo cha choti ukhale ndi mamuna chifundo choti upeze ntchito chifundo chake chiti zikhale zomveka bwino so bartimaeus was crying batumeyo amalira have mercy ndichitireni chifundo it took jesus zinatengera yesu to say kunena kuti bartimaeus batumeyo what are you saying ukuti chani

Zinatengera Yesu kumufunsa kwenikweni, ukufuna nditani? Osati Ambuye mune ndiyendere kuli, kuli chichewa chimenechi ndiyendereni Ambuye, ndiyendereni Ambuye azatani, ndiyendereni Ambuye azatani. Muuzeni chimene mukufuna, mundiyendere, mundipatse mamuna. So it took Jesus ndiye zinatengera yesu to ask Bartimaeus, kumufunsa bartumeus What do you want me to do? ufuna ndikuchitire chani He said, I want to see. anati ndifuna ndionenso Then Jesus says, See. yesu anani ati uona And he saw. anaona He began to see. anayamba kuona God knows your problems, mulungu akudziwa mavuto anu but it must take you koma zitengere inu to speak kuti muyankhule when you are waiting upon the Lord. pamene ukudikira pa Ambuye ndi kuzisiya m'manja mwa mulungu wadziwa mulungu kuti wasiyewe kuti adziwe kuti wazisiya m'manja mwake muuze kuti ambuye ine nkhani iyi yanditopetsa awawa akundizuza nde ndikuyisiya m'manja mwanu mukhale mulungu ehe ndiye kuti wakamba pamenepo osati kukambira ndi amuna ako kukambira ndi anzako kumsika inetu nkhani ija ndangoyisiya m'manja mwa mulungu ukuuza anzako sukuuza mulungu ine so anthu ambiri akumakonda zimenezo ndasiya m'manja mwa mulungu Wamva Mulunguyo? Amva na aneba aja ukuwauza aja, osati Mulungu iyayi. Aneba amva inde kuti wazisiya manja mwanga, koma Mulunguyo sanamve. Muuzeni Mulunguyo. Am I talking to somebody? yankhula ndi wina kodi Yeah. Let's read 1 Kings chapter number 18, tiwerenge mafumu oyamba chapter 18 verse number 41. vesi yake 41 And then I'll close. nditseka ndi imeneyo And Elijah said to Ahab, ndipo eliya anati kwa ahabu Go, pita eat and drink, ukadye ndi kumwa for there is the sound of heavy rain. pakuti pali chimkokomo cha mvula yayikulu So Ahab went off to eat and drink. ndipo ahabu anapita kukadya ndi kumwa Give me King James. And Elijah went up to the top of Carmel ndipo eliya anapita pamwamba pa phiri la kamelo And he cast himself down upon the earth nakagwada pasi and put his face between his knees. ndipo nayika nkhope yake pakati pa mawondo ake Are we together? tili limodzi kodi Elijah. eliya Uh, let's read, first of all, 1 Kings chapter 18, mafumu oyamba chapter 18 verse number 1. vesi yake ya 1 And it came to pass after many days ndipo zinachitika patapita masiku ochuluka that the word of the Lord came to Elijah in the third year, mawu a yehova anafika kwa eliya mu chaka chachitatu saying, Go show thyself unto Ahab, nanena kuti pita ukazionesere wekha kwa ahabu and I'll send rain upon the earth. ndipo ndizatumiza mvula pa dziko lapansi Listen, mverani God mulungu spoke to Elijah anayankhula kwa eliya After three years have gone. Patapita zaka zitatu. Without the earth having rain. Osagwa mvula pa dziko lapansi. There was no rain. Kunalibe mvula. People were frustrated. Anthu anali atakhumudwitsidwa. Animals were dying. Nyama zimafa. Because there was no rain. Chifukwa kunalibe mvula. Human beings were dying anthu amafa because there was no rain. chifukwa kunalibe mvula And God said to Elijah, ndipo mulungu anati kwa eliya He said, Now tsopano go and meet Ahab pita ukakumane ndi ahabu because I want to send rain. chifukwa ndifuna ndigwese mvula Are we together? tili limodzi So kodi Elijah eliya was waiting upon God amadikira pa ambuye for rain. kuti mvula igwe Was waiting upon God amayembekezera pa for ambuye rain. kuti mvula My igwe Bible tells me baibulo langa likundiuza he told Ahab anamuuza ahabu there is a sound of uli rain. mkokomo wa mvula People who wait upon God, anthu amene amayembekezera pa they Ambuye hear a sound amamva mkokomo of answers that are coming. wa mayankho amene akubwera They hear a sound amamva of mkokomo a breakthrough. wakubooleza Elijah eliya

God ana a mulungu okha who wait upon amene God, amayembekezera pa they mulungu are able amakhala ndi to kuthekera perceive kochiona what is coming. chimene chikubweracho May you wait upon the Lord. uyembekezere pa ambuye From today, kuchokera siku la you lero hear the sound mumva mkokomo of what is kwa coming chimene chikubweracho for you. kwa inu Rikaboya kabarada kada. So because he was waiting, ndiye chifukwa kuti amayembekezera what did he do? anachita chani He told Ahab, anamuuza ahabu Go pita and eat. ukadye You know, when we are waiting upon the Lord, tikamayembekezera pa ambuye when we see answers, tikaona mayankho When we hear the sound of answer, tikamva mkokomo wa we mayankho tell people, timauza anthu woman, mzimayi iwe be at peace. khala ndi mtendere It wako is well. zili bwino Don't worry. usadere nkhawa It is well. zili bwino Why? chifukwa I chake have perceived ndachiona that it is well. kuti zili bwino People who know that it is well, anthu amene amadziwa kuti zili they bwino don't panic. samakhala pampanipani They are not shaken. samagwedezeka They are not pushed. sakankhika Elijah eliya was not worried samadandaula about anything. za china But chilichonse he told the people, koma anauza anthu he said to Ahab, ananena kwa ahabu now go pano pita and eat and drink. ukadye ndi kumwera But what did he do? koma anachita chani When, Ah- when- when Ahab went, pamene ahabu when atapita other people went pamene anthu ena atapita to eat, kukadya to drink, kukamwera to celebrate, the kukakondwerera Bible says baibulo likuti he fell down. anagwa He pansi was on his knees anali pa maondo to ake talk to God. kuyankhula ndi mulungu I am waiting for the rain. ndikuyembekezera mvula You promise. You munalonjeza send rain. kuti mutumiza I mvula am waiting. I ndikuyembekezera am here today ndili pano to lero speak to somebody kuyankhula kwa wina who is sick. amene akudwala God promised mulungu analonjeza he sent his child anatumiza mwana wake Jesus Christ Yesu Kristu to take all your sicknesses kuti azachotse nthenda and zanu by the zonse stripes of ndipo ndi Jesus mikwingirima ya you yesu are healed inu ochiritsidwa therefore choncho wait upon God yembekezera pa and ambuye say I am waiting ndikunena for ndikudikira my healing machiritso anga because by the stripes kwa ndi mikwingwirima I am healed. ine wochiritsidwa He knelt down. anagwada pasi People who are children of God anthu amene ali ana a mulungu need to wait upon the Lord. akusowekera adikire pa ambuye But we wait while we are praying. koma timadikira tikupemphera We wait when we are not eating. timadikira tisakudya Don't eat day in 24 7, osangokhala omangodya nthawi zonse day out 24 7. nthawi zonse ngati mbira kudya eating and eating and eating. kumangodya kumangodya You are joking. ukusewera pamenepo You have no husband. ulibe You mamuna have no job. ulibe ntchito You are suffering ukuvutika and you are eating and eating. nde chodyera ndi chani Learn to fast and to phunzira pray. kusala kudya ndi kupemphera Jesus said, yesu akunena kuti This kind mtundu uwu cannot come out sungangotuluka except

Yeah. Learn to wait. phunzira kudikira Wait upon God. yembekezera pa ambuye Wait upon God yembekezera pa mulungu for what you desire in pa life. chimene mukukhumba mmoyo mwanu Young people, achinyamata you are pursuing your career. mukupanga za ntchito yanu Learn to wait upon phunzirani God. kudikira pa ambuye Rely on God for career. dalirani mulungu akupatseni ntchitoyo tsogolo lanu mudalire mulungu za tsogolo lanu eetu mufuna mukonze cv dalirani mulungu kuti mukonze cv ya tikumvana Hey, rely on God. dalirani pa mulungu So Elijah ndi eliya was a man of God anali mtumiki wa mulungu who sometimes amene nthawi zina could call fire amatha kuyitanitsa moto to consume people. kuti unyeketse anthu But on this day, koma pa tsiku ili he had to kneel down anasowekera kuti agwade to cry to God alire kwa mulungu so that it should rain. kuti mvula igwe Mukumva? Munthu uyu anali wodzodzedwa ndi kudzodza, amatha kulamula kuti moto ubwere ukuwotcheni, moto kuchokera kumwamba kunyekesa anthu. Koma izizizi zimafuna alankhule. Ngati simulankhula mukhala choncho. Ngati simukuwa kwa Mulungu mukhala choncho. batimeyo analira yesu Eh! Ah! Eh! iwe sukuziwa kuti kusokosera analibe nazo ntchito pa amene anali ndi vuto ndiyeyo enanu anthu akalankhula mumachita manyazi uli ndi vuto ndiweyo ukuyang'ana za anthu yang'ana zako And Jesus heard him. yesu anamva For God to hear you, mulungu kuti akumve you must cry to God. uyenera kumulirira Non-stop. osalekeza Let me close with this one. nditseke ndi mawu awa When you are talking to God, pamene ukuyankhula ndi mulungu as you are waiting, pamene ukuyembekezera don't stop. usasiye Don't give up. usazisiye There will be things zikhalapo zinthu which would like to stop you. zimene zingafuna kukuimitsa But Bartimaeus koma bartumeyo did not care. sanasamale People came to him. anthu anabwera kwa Say, iye you are making ati noise. ukusokosera He did not care. sanasamale ali ine ndafa kale ine ndine osaona kale ndine mavuto kale kaya mundimenya zanu yesu mwana wa davide yeye ehe, ehe. And Jesus heard him. ndipo yesu anamumva If you are tired of problems, ngati watopa ndi mavuto if you are tired of poverty, ngati watopa ndi if you umphawi are tired of sickness, ngati watopa ndi cry to God lira kwa mulungu every day, tsiku lililonse non-stop. osalekeza

Every man who is born from a woman munthu wina aliyense obadwa kwa is mkazi in for problems. amene wabadwira mavuto If you are like me, ngati uli ngati who ine go through fire amene udutsa m'moto every day, tsiku you lililonse begin to pray yamba from today. kupemphera kuchokera tsiku If you lalero are like

mouth. anayankhula ndi mawu ake And you shall pray, ndipo and mudzapemphera I shall hear, ndidzamva and I shall answer. ndidzakuyankhani osamnamizira mulungu ati ndasiya kupemphera ah, chifukwa choti mulungu sandiyankha anakuuza ndani kuti mulungu sayankha popeza analonjeza kuti ukadzapemphera ukadzadzichepetsa ukadzapemphera ukadzasiya machimo ako ndikuyamba kufunafuna nkhope yanga ineyo ndidzamva ndipo ndidzachiritsa nyengo zako how can i wait upon god Ndingadikire bwanji pa Ambuye? What should I do? Ndichite chani? As I am waiting. Pamene ndikuyembekezera. I must keep on praying. Ndikuyenera kupempherabe. I should not give up. Ndisasiye kupemphera. And Jesus gave an example of a woman. Yesu anapereka chitsanzo cha mzimayi. This woman was had a case. Mzimayi anali ndi mlandu wake. There were some people who were bothering her. Analipo anthu amene amamusautsa. And she knew my answers are in the hands of the judge. Mayankho anga ali m'manja mwa oweruza. And she went to the judge. Anapita kwa oweruza. Knocked

Koma mzimayi anapitiriza kukakamirabe chifukwa anadziwa mayankho ake akuchokera kwa munthu pake. Davide akuti ndikudikira mwakachetechete.

thandizo lako lichokera kwa Mulungu. Thandizo lako libwera kwa iwe. Khomo litsekukira ukhala ndi kubooleza. Mulungu akuchita moyo wako. Mulungu akusintha nyengo zako. Mulungu akusintha banja lako. Mulungu akusintha tsogolo lako. Dzina la Yesu. Receive your help. landira thandizo lako Receive your salvation. landira chipulumutso chako In the name of Jesus. dzina la yesu Begin to pray yamba kupemphera and to fast. ndi kusala kudya Number two, chachiwiri don't stop. usasiye Continue. pitiriza God says mulungu amanena kuti every battle nkhondo ina iliyonse which comes to you imene imabwera pa inu it's not your battle si nkhondo ya inuyo it's not your battle si nkhondo yanu It belongs to God. ndi nkhondo yake ya mulungu But God will fight for you koma mulungu azakumenyerani nkhondo if you do what He says. ngati muchita zimene iye akunena